Trí dó a haon náid beo, is dócha. Díogaí Briain anseo ag léamh na nuachta don lá inniu, an t-ochtú lá fichead mí Aibreáin, dhá mhíle is a. 17. Ag bhí mé ag léamh as an nuaíocht seo inné freisin agus mar a dúirt mé, nuair a osclaítear droichid i Nua-Eabhrac, damhsaíonn an domhan. So tá an domhan ag damhsa i Nua-Eabhrac. Ach ní hé sin, ní iad sin na scéalta atá ag teastáil uaim. Anois, go maith. Scéalta as Weimar. Cá bhfuil Weimar? Oirthear na Gearmáine, Is cathair é agus tuairiscítear inniu faoi na deacrachtaí atá ag lucht dídin agus áititheoirí na cathrach ag oiriúnú lena chéile. Tá siad i mbun tionscadal a chaithfeas le chéile iad ach ní fheictear na grúpaí seo ag teacht le chéile go fóill. Pobalaí. Is léir go bhfuil an New York Times ar ais ar an seanphort. Fiú agus Trump sa Teach Bán agus Poblachtánach tofa i Montana, tá an New York Times ag canadh as an leabhar amhrán, an leabhar iomann a raibh sí ag canadh as. Anuraidh, roimh an toghchán agus ag tabhairt faoi na pobalaithe, sa scéal seo cuireann an nuachtán síos ar an Mhara Seascais.

ón Aontas Eorpach. Níl a fhios agam céard is féidir liom a rá faoi sin, tá siad ag déanamh, daoine cosúil le Nigel Farage, ar ndóigh. Tá míolta móra dronnacha ag fáil bháis in. scórtha san Atlantach Thuaidh. Fuarthas ceathracha a haon ar a laghad le déanaí agus tá bás na míolta móra ag mearú na n-eolaithe. Sea, tá na heolaithe mearaithe. Tá Florida ag déanamh leorghnímh. Tá siad ag déanamh cúitimh bhig i gcás droch-íde ceathrar fear ghorm. a ciontaíodh go héagórach i naoi déag ceathracha naoi agus ar tugadh droch-íde ceart dóibh. Agus faoi dheireadh tá Florida ag gabháil leithscéil. agus ag admháil gur dearnadh neamhchóir. Tá Robert Durst sna cúirteanna arís agus tá cás cúirte ag leanacht ar aghaidh ina bhfuil léiritheoir scannán tar éis teistiméireacht a thabhairt gur chuir Susan Berman bréagriocht bhean chéile Robert Durst uirthi féin ar an teileafón. Níl a fhios agam cén fáth go ndearna sí seo agus níl mórán eile le rá agam faoi. Bhuel, tá Sean Hannity tar éis é féin a cheangal le Bill Shine, feidhmeannach cumhachtach Fox News, agus é ag leanacht sampla Donald Trump. tríd an duine seo Bill Shine a chosaint i sraith tweetannaí. Ar mhaith leat breathnú isteach sa todhchaí? Bhuel, más maith, má tá an sracfhéachaint sin isteach sa todhchaí ag teastáil uait, ní gá ach breathnú ar na táirgí atá comhlachtaí nuathionscanta ag déanamh, sórt athbheochan crua-earraí atá ar siúl sna Stáit Aontaithe faoi láthair, bhuel, chuala sibh cinnte faoin. Tuigim anois an fáth nach raibh an ceamara ag obair ar an ríomhaire. Níl ach ceamara amháin roghnaithe agam ar an gcóras. Ach ní bhaineann sin le nuacht. Déanfaidh mé sin a réiteach tar éis an taifid seo. Tá Tharraing an aerlíne United droch cháil uirthi féin trí phaisinéir a tharraingt amach as eitleán. Rinneadh seo le lámh láidir agus taifeadadh an tarraingt. Tá United agus an paisinéir úd tar éis teacht ar shocrú le chéile, ach ba bhocht an scéal é. An chathair mar dhánlann. Má tá ealaíon ag teastáil uait, ní gá ach siúl trí chomharsanachtaí Nua-Eabhrac. Ní fhaca mé an scannán Dear White People ariamh, ach tá sraith cláracha nua ar Netflix bunaithe ar an scannán agus dar leis an léirmheastóir sa nuachtán inniu, coinníonn an tsraith éirim an scannáin, más fearr leat, bunús nó croí an scannáin. Tá scoth roghnúchán an NFL thart. agus tá na himreoirí ionsaí, tá mór-ráchairt ar imreoirí ionsaí Ní hionann agus blianta eile nuair a bhí ráchairt mór ar chosantóirí, tá museum in Manhattan oscailte i gcuimhne Jackie Robinson, an t-imreoir gorm a tharraing clú agus cáil air féin. Agus sin iad na scéalta móra, sílim, níl mórán eile le rá agam. Má labhraíonn tú rud go soiléir, labhraíonn tú go follasach é. Má tá taos déanta agat don cháca milis agus tá an taos déanta go breá, tá comhsheasmhacht maith in sa taos. Is féidir cúpla a bheith sa bhroinn agus iad neamhionann. Agus níl aon rud eile le rá. Ó, sea. Déantar droichid in réisí. Anois, so sin an méid don lá inniu. Tá súil agam gur bhain sibh úsáid, taitneamh nó tairbhe as an mBarra Nuaíochta sin agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara bhfad. Idir an dá linn.